zikomo icho chairman wa kabungwe ka ka eastern for edgar chagwalungu and development Ah, aka kabungwe chalo kechitwa launch uno mwezi pa 12 kuno kumawa Ah, kano kabungwe chalo

nacho chinonso tichaka toti talembesha bwino monga kuma kuma province yaliko na ma rural area yakulu eastern province tili pa number one tili pa number one kulembesha kwa kwa masankho koma lomba tinkhala worried tingako tenze tenze wo wodandaula kuti "Ah,

tiona makamaka ah, tuchita mwachitsanzo makamaka southern province nayo ili na msogoleri okhala president nayo ino eastern province ili kale na msogoleri ali president tiona kuti kuno kumawa tuchita lini bwino so ndiye research peticha research kuti tione kuti mwa vinthu tichite tiyani kuti eastern province ipitinge so

Tukaitabala abantu ukuti babwere ku meeting ichalo kuti babwere ku meeting ba, ba tilabire nao tichite makampeni yasu tigawaneko na tumakampeni material twatawera nato tukondoitabala abantu kuti bawere na mavoters card ndipo akawera na mavoters card pamene palapo gawa na makampeni material upeze three eh, quarter or half ni chibatala voters card so tipereka ila research kuli akuluakulu lepitamo nokamba ti aa ankabungwe kansi mwachita ntchito ikulu khoyani muchite launch inkhale nayo ni committee kuti muchite sensitize pali pali mm, mosungira voters card so tichiyake charo

nkupyolera mu mafumu ya ndodo na mahedimeni so ndiye kuwera kwa sukulu chalo patawera kuti um, uh, ndiye intuwareji pairi patupitamo for sensitization mosungira voters card chachiviri so tinaona kuti uh, chifukwa mfumu ya- mfumu za ndodo na mahedman

yatolapo mbali mu vitukuko vosiyana-siyana kupyolela mu kopaletivu eh, chalo tikaona kuti tikachita tete ni chimahedmen tavaleta kufupi chiyake chalo monga chipani cha mwana wanu edgar chagwalungu ana mamatirio koma yala matirio yazopezeka kuti ahedman Nawo oyafuna chifukwa ni mwana wao Edgar Lungu andiso tofunka osapota government of the day koma izopezeka headman aliye kuliko monga mama campaign material kuli manjinga ma t-shirt vitenje so izopezeka kuti munthu ti ali kuchipani pamunzi chalo ndiye nzolemekezewa kupambana headman chifukwa upeze munthu ali pa chipani

kupambana soti kupambana headman mwachisanzo muno mu- muno mchalo chano mukawera ngati mwawera president ili Chipangali district enzopezeka che munthu ali ku chipani alayire pamunza tinaona kationa president mchigulo awereko koma upeze headman naye Ofuna kuona president ali mwana wao and ofuna kuti abasewenzeleko koma chenzozu chikangama kuti ayambile pano so chonsecho tiona kuti chenzoleta ma number yamene yakavotedwe pansi chifukwa headman ndi ali na buku angauze banthu kuti tiye tikavote angauze banthu kuti ma voters card asayende nayo Angauze banthu kuti sungani bwino ma voters card teze musiye kuvula. So kupyolera muli kani kano ka bungwe lomba olo a president awera kuno ku Eastern province tikofuna chifukwa ma headman ankhale mu ankhale mwamene mupanga tumabungwe pa polling station iliyonse nishi okopezako nawo mbali yoona a president ali mwana wawo Dr. Edgar Chagwa Lungu

kuli headman mphamvu chifukwa headman ndiye ali na nalonganani zikomo chalo koma a secretary nzalu bako kuchita ku introduce ba yake tili na chair ready tilisoti na mm, tilisoti na na vice chair ready tilisoti na mm, na nawayanganira za ku za ku finance A, a Patrick Tereka na tisoti na waku women's soti babiri ma, ma trustee ziko macha Yo chalo.
Yo chalo. Ah, makamaka nichoyambirira imwe monse mwafika kuno funa kuthokozeni kwambiri kuti nakulandira namanja awiri vataona kubwerera pansi kwa kumudzi kapena kwa muno mZambia tikalembesa mavoti end result kupeza kuti not more than half vavota or sanavote so apo kafukufuku nase tifuna yamikira chifukwa nase tinalikuziona lomba mziwa ngati uli kumbuyo sometimes mpovuta kuti titani ya wachita survey amabwera koma sometimes ya are they using kuti ayendeni large number mwina system imene mwayuzinga ni itithandiza itithandiza two uku kuma headman komwe mwagwira kumafumu kumu- komwe mwagwira ndiko mnaliyita yapoyamba chifukwa tikachoka pachiyambi ngakhale mwini wa province kuno baliko a minister baliko a ps koma ngati kuli ma developments bangashote avanthu babiri kuti azive tizingoyenda kuthe- kuthengo chomwe sichili bwino yayi so mwa mwabwerera na kabungwe aka kuti mwafikira ku mafumu ma headman ma block chairman iyi sezoona ndise tina wanthu vanthu vaja tikanena kuti "Ah, ava sa miliyoni ava ni mwana ni wathu wachita zakuti yeah out of 10 village headman mwina kuli ine mfumu sanganivereko ni vaviri olo umozi out of 10 that means my instruction ija imene nalandira kuli imwe i need to instruct my village headman my block chairman my people they are there valiko vanthu vamene mwina vamatsutsana ko na mfumu because in community sungakhale 100% yayi koma majority always wins afumu na majority ndani waja atsutsana nawo chifukwa tikapereka uthenga mmaliro mmisonkhano vanthu vathu vamativetsa vamatilondola so system imeneyo zina yomwe a president vapanga kutuma kabungwe aka Kupitamo ise nase kuno mafumu tiliko tikuthandiza chimavutapo nchakuti ngati imwe akuluakulu amene mna uthenga wabwino momoti uthenga uyo mtifidinge ise tiuze anthu athu pa ground mwina sometimes muyenda mwekha straight mkauza pamene mngawauze they just take it as poli, eh, political but nga chachokerako kwa mfumu amfumu achita instruct ma village headman ma chairman na anthu onse paja chimalemerera and this year we are going to see the big difference compared to the past years yamene tapita chifukwa mwayamba bwino chifukwa tikuyendera pamodzi chifukwa eh, awa mamaterials ngati mwabweresa nzoona mwanenera chama isi anyamata wa ndale kapena wa- anyamata wathu wa ndale wa m'mizi akatenga waja mamaterials kwa eh, kwa chairman kwa mp vamangoziwana na anyamata anzawo waja kumwa nawo mowa vatandana nawo ni wabanja lawo koma ngati chachokera kwa mfumu timanena ah, owa imwe ndifuna ndimvere kuti kudera kwanu can you distribute evenly ndiye kuti nane lomba ndabwera kwa anthu ena ndichiteko sample kuti anduna wanga achita chilungamo kuti alibe ngati sanachite chilungamo noyenerera kukhala pa usogoleri pang'ono pang'ono tikonza ukafika time yamene ya august That means everything is okay. Ndiye kuti zonse lomba takonza kuti zikhale m'malo mwake. Iyi nthawi zina ee ndise mafumu sitichita kampeni koma nase tina njira zathu tiuzinga mahedimani sitingatele boma mambo ena mwazira mabelo awiri va ma lese ma t-shirts va vitenje nane na njira zanga zoyenda and this year kufunika using all sorts of tactics kuti kuno ku eastern province tione titani achairman nikuyamikeni ninamva anantumira uh, at, uh, council chair a MP oo afumu ma a president akuganizirani kubwera